u ka na an lajɛ an bɛ ala fo n y'a fɔ layi moribo ye kalandenw bɛ taa tuma bɛɛ nka ale ta kun ye don o don ye don o don kuma caman bɛ yen kuma fɔ a ye fɛsɛfɛsɛ kelen kelen b'a fɔ dɔw bɛ yen a kan'o fɔ maa ye o ka da an cɛ n bɛ min fɔ kalandenw ye ka min fɔ kanudenw ye o de ye an bɛ sira min kan ni min b'i to a la i bɛ to a kan ala ye tiɲɛ bange sira bɛɛ fɛ ko in tansuru laha yansurukum wa yusabit akdamakum n'a ko a bɛ ne ala de dɛmɛ ne ala b'aw dɛmɛ n ko bɔn kalandenw n ko ala y'a jira ne kɔni na wa a y'a jira aw yɛrɛw la dɛ ko an bɛ fɛn min kan ko ale ala dɛmɛ don mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ k'i don kaso la n ko pour que k'i dɔgɔya n ko mɛ bilahi ne donna kaso la

ni bandi fila bɛ ɲɔgɔn na ni ne tɛmɛtɔ bɛnna a ma o kɔrɔ ye ala sɔnna o kɛlɛ ka ban n b'i jɔ dɔrɔn n b'a fɔ e n ko a kɛra cogo di aa ko karamɔgɔ nin ye nin kɛ nin yɛrɛ ye nin kɛ a n ko e jo t'a la e karamɔgɔ ne jo t'a la n ko non e jo t'a la n ko a fɔ a ka yafa i ma a ko i komi karamɔgɔ ko ko n k'a fɔ i ka yafa n ma bɔn yafa n ma nin fana b'a fɔ bɔn karamɔgɔ i komi e ko n ka yafa a ma n yafa wa a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o y'o kɛlɛ bannen ye ni garidiw ye bandi dɔ minɛ k'u bɛna pini ni ne bɛnna o ma n ko faama n ko a kɛra di a ko a ye nin de kɛ ee n ko n b'i deli ni juru don a la a karamɔgɔ ye ko ten ya bilahi siɲɛ kelen tɛ yen ne sɔsɔra min na o tɛ yen misiri mɔgɔw ne y'a sɔrɔ misiri jɔlen don mɔgɔw bɛ seli a kɔnɔ maa damadɔ mɛ walahi misiri bi fa mɔgɔ min bɛ jɔ kɛnɛ ma o de ka ca min bɛ don misiri kɔnɔ ye o tuma mun bɛ ne bolo bilen minnu nisɔndiyara ko banjugu minɛna dɔw sago tun ye sisan an bɛna taa wajuli kɛnɛbaw sigi an bɛ taa bɔmu jigin a kan mɛ ala ko banjugu don dɔ filɛ kaso la

Epi o dama tɛ n'a kun danna o ma o kun kɔrɔ ye ko karamɔgɔw dama de don karamɔgɔw dama tɛ o ala ko banjugu kasoladen d'honneur de b'i la n b'i d'honneur ye maliyɛn bɛɛ la i kelen de bi don n bɛ min maliyɛn bɛɛ bɔ a kaso kalama ah? donc n bɛ min fɔ an bɛ sira min kan masabu bun umeyiri kalandenw n bɛ nin fɔ aw ye ka caya ko masabu bun umeyiri makan bɛɛ denmisɛnnin tɛ yen min bɛ pari ka tɛmɛ a kan waritigi den don wari b'a fa bolo wari b'a ba bolo n'a ye latikɔlɔn min fiyɛ n'a donna kare min kɔnɔ a kasa bɛ dɔgɔkun kelen kɛ a ka parfum kasa b'a fɛ mɛ a silamɛyana ka tugu ala kira kɔ ka taa madina dɛsɛ fɛ masabu tun bɛ lɔgɔ de tigɛ k'a feere ka na dɛsɛ o yɛrɛ la lɔgɔ bɛ tigɛ mɛ a tɛ san a bɛ sa don min masabu faga tɔgɔ cɛ juguyara n y'a fɔ aw ye a sara ni fini min ye a tɛ se k'a kasange bɔ don dɔ kira sigilen a ye kuranɛ aya kalan ka masabu natɔ kunbɛn o y'a sɔrɔ fini dɛsɛra a bolo masabu min a ka sabara valeur a ka jalamugu valeur a ka duloki a ka kurusi a bɛ bɛn ɲɔgɔnmɛ falen dafalen cɛɲi defo tɛ min na o ɲɔgɔnmɛ duuru sɔngɔ bɛ bɛn min ma masabu ka parili tun bɛ bɛn o de ma mɛ masabu dɛsɛra fini donta la fo wara fagalen golo bagan bagan fagalen saga walima ba o fagalen golo masabu y'o de meleke a la kira sigilen ye masabu natɔ ye fini min golo golo melekelen b'a la k'a kɛ tagafe ye bilahi n'a ye a se a bɛ ka ka tagama n'a ye dɔɔni dɔɔni a ye kira sigilen ye yɔrɔ min na a a nisɔndiyalen fo a b'i ba sama dɔɔni pour que ka teliya ka gɛrɛ kira la A fɛsɛ fɛsɛ gɛlɛn gɛlɛn. Walahi. Naam. A sen samatɔ tɛ- tellement que golonin ka dɔgɔ masabu lebu bɛ ka bɔ Naam. kira y'i bolo ɲɛsin a ma ye bi ko cɛ minnu n bɛ mun minnu cɛ la minali muuminina rijalu Naam.

ne bɛ ka bɔ bi kasobon kɔnɔ layi moriw bɛ yen ah. papuba bɛ yen usali bɛ yen ah. nuru fɔsu mɔgɔw bɛ yen aw bɛ nisɔndiya la yan mɛ kasobonba kɛra bi i b'a fɔ ko saya kɛra bilahi ne sigilen don n bɛ ka miiri olu de la kunkolow de farala giriw kun ah. min kunkolo sɔgɔra bi a cayara dɛ k'u kunkolo kɛ ka giri bugɔ ko f'u k'u yɛrɛ faga ko ne bɛ ka ka bɔ bilahi ne ni foyi ma se ka bɔ bi ne ko n bɛ n ka valise ta garidiw ko ko k'a tɛ k'u kɔ ala kana n ci ko ni valise yera ne bolo n bɔtɔ jama tɔ k'a dɔn ne bɔtɔ don k'u tɛ s'a kunko kɔrɔ ko n k'o to yen n kɔrɔkɛ bɛ yen o bɛ se ka na n'o ye ne bololankolon bɛ ka bɔ jaa kasobonba bɛɛ b'a kalama ka ban bolow de dara kunkolow kan ka kule kamalenkɔrɔ dutigiw ko ne bɛ ka ka bɔ wa mɛ a ka di ala ye cogo min ala b'a kɛ ten de n ye nin fɔ kalandenw ye a ka ca ni kanuɲɔgɔn minnu taara e ye karamɔgɔ a ko in kɛ cogo di ɛ n ko cogo jumɛn de ɛ bɔli ko in kɛ ɛ n k'a tɛ ne bolo a tɛ e bolo koyi n k'a bi ala de ni ala ko ne bɛ bɔ don min n nana misiyɔn min na n'a banna tilefɛ su fɛ n tɛ to yan faama ka dɔgɔ bi min ma taa bi dɛ min ma taa bi tiribinali ko ne ka bila nɔ perezidan ko ko ne bɛ bɔ n'ale de ka bila n'a ye kɛlɛ tɛ yen o tiɲɛ ye tiɲɛ de ni mɔgɔ ɲɛ ma tiɲɛ f'i ye dɔw fɔ ye kɔɲugu i kuma cogo dɔn dɛ e kuma cogo dɔn bɛ o kuma n ka tiɲɛ bila non o kɔni e y'a jɛ n'o bɛ min kɔnɔ hali i ka to n'o ye n'o bɛ min kɔnɔ to ni o ye karamɔgɔkɛ ya layi moribo y'a fɔ sisan cɛ o cɛ ala ka cɛw la a bɛɛ ye kaso kɛ imam maliki masakɛ y'a minɛ ka a don kaso la mun na masakɛ b'a fɛ ka muso dɔ de furu mɛ kuranɛ ye muso minnu furu haramuya muso in bɛ o la muso furuli ti daga a ye imam maliki da sera o ma min kɛ ko masakɛ i bɛna muso min furu i ye silamɛ de ye a ti bɛn ni muso in ka furu i ma u ko ko a y'i da don masakɛ ka musoko kuma na k'a ye masakɛ dɔgɔya k'a don kaso la imamu maliki min dumiya ɛ ala a fɔ kelen kelen tɛ bamanankan mɛn naam bundeni y'a kin walahi dɔnnibaa don ko siɲɛ wolonwula k'a to kira ka hadisa la a ma kira ka hadisa kelen lakali n'a ma taa seliji ta n'a bɛ taama madina kɔnɔ a tɛ sabara don a sennankolon de bɛ yaala imam maliki minɛnen masakɛ ko komi a y'ale dɔgɔya o tuma na ale yɛrɛ b'a dɔgɔya a ye guloki de bɔ imamu shafi la ni cɛkɔrɔba in ka guloki bɔ a la ka kurusi bɔ a la ka npogoni kolo meleke dɔrɔn k'o kɛ npogo ye ko o de don a la ka a sigi falini wunguruni sanfɛ ka dugu denmisɛnninw labɔ ka wo ci a la k'a yaala mɛ imamu maliki kaburu filɛ madina bi n'i donna bakiya kɔnɔ n'i ma t'i ɲɛ da kaburu kan i ti lafiya a ma kɛ dɔɔni imamu shafi a ye kaso kɛ a ka kaso min na waati min na kira ye a ɲɛfɔ a ye abu hanifata o fana bɛna kaso kɛ kuma min kira nana siko da imamu shafi o la ko t'a fɔ abu hanifata ye k'a bɛna lajarabi gɛlɛn sɔrɔ a minɛna k'a don kaso min na kɔlɔn de don u ye juru de siri a la k'a jigin kɔlɔn kɔnɔ abu hanifa donc nin ko ninnu tɔgɔ di ahamadu bun hanbali ahamadu bun hanbali Abu Hanifata ye kaso kɛ a bɛ Bukhari Bukhari min tɔgɔ mɛn Bukhari ka kaso gɛlɛyara ah, u n'u ka dɔnni u n'u ka dɔnni Bukhari ka kaso gɛlɛyara ah. Ibnu Taymi Ibnu Taymiya sara k'a to kaso de la ah. Ibnu Taymiya bɛna sa tuma min na jɔlɔkɔ b'a tigɛ la walahi a ko ko a mago bɛ faama la a banabagatɔ degunnen ko bolo ko a bɛna taa a fɔ faama ye de ko a ka bila faama ye cidenw bila ka na ko a mago min b'a la ko k'a ɲɛfɔ ko nɔn ko dɔ wɛrɛ tɛ ko maa man kɛnɛ ɔ a ma d'a la n'a bɛna bɔ a la ko mɛ n'a sara fini min b'a la o de bɛna k'a ka kasange ye a bɛ da dara min kan n'o a bɛ birifini min biri a la olu bɛna melek'a la o bɛɛ y'ale yɛrɛ halalaw ye ko mɛ ko jɔlɔkɔ min fila tigɛ la ko a mako tun bɛ o de la a b'a fɛ k'o de fɔ faama ye e k'a bɛna mun kɛ jɔlɔkɔ in na a ko a b'a ɲini faama fɛ komi jɔlɔkɔ in ye faama de ta ye n'ale sara faama ka sabali ka diɲɛ ka jɔlɔkɔ in di a somɔgɔw ma n'a ka kalandenw ma a ka jɔlɔkɔ in bila u ka jɔlɔkɔ bila a kaburu kɔnɔ a fɛ kalandenw ko ko mun na k'a b'o kɛ a ko k'a b'a fɛ ka wuli ni jɔlɔkɔ in ye lahara k'a jira ala la sɛkina ahamada hamawulahu a minɛnen faamaw fɛ k'u bɛ taa n'a ye a donnen awiyɔn kɔnɔ avion banna ka wuli u ye ko bɛɛ kɛ avion ma wuli ah. a ko dɔ ma avion kɔnɔ ko avion tɛ kan ka wuli mun na u k'a ma ko a ah, k'olu yɛrɛ m'a faamu dɛ ayi sigi bɛ yɔrɔ min na avion vitre fenêtre min bɛ yen a ye i kunkolo jɛngɛ tan a ɲɛ b'a ka kalandenw jɔ jɔlen la u bɛ kasi la kalanden dɔ jɔlen don bere b'o bolo cun bɛ dugu ma ee a ko k'a y'a faamu ko avion tɛ kan ka wuli ko min na k'ale y'a faamu k'u ka sabali

ɲaro karamɔgɔ taa segu kaburudo kɔnɔ su in na i donna su fɛ i donna tile fɛ n'i ma mɔgɔ sigilen sɔrɔ kaburu in kɔnɔ maa b'i sigilen sɔrɔ sisan ni faama ye maa bila k'a minɛ don min garidiw bila ka taa sigilen minɛ seli don a sigilen b'a buranna n'a nalen bɛ buranfo la u nana jɔlɔkɔ firi a kan k'a minɛ ka taa don kaso la kalandenw kasira u taara a sɔrɔ kasobon la o ye ko an karamɔgɔ k'an bɛ ko kɛ e a ko a bɛ mun kɛ e ko an bɛ halaki jigin a ko a kana kɛ a ko ne y'a dɔn ne minɛni de fɛ ko n bɛ ala ka cɛw ka sira kan a ko segu ne ye ala ka cɛw ka sira nege minɛ n ko n b'o sira taama n mɛnna sira kan n mɛnna sira kan n mɛnna ne ye sira in jate minɛ ala ka cɛ wo cɛ n'o taara sira in kan ko ŋɔni dɔ y'a bɛɛ sen sɔgɔ a ko ne mɛnna sira in kan ŋɔni in ma ne sen sɔgɔ ne yɛrɛ tun sigatɔ don n yɛrɛ la ko tari n ma fili a ko nka bi ŋɔni ye n sen sɔgɔ sabu min ye cɛw sɔrɔ a ye n sɔrɔ n bɛ se ka waliju waliju cɛ kɛmɛ saba fɔ nin sigiyɔrɔ in na yan min bɛɛ donna kaso la nin sira ninnu fɛ mɛ nin bɛ ala jɔn bɛɛ renforcer ne ka kuranɛ jigin n yɛrɛ ye k'a ban n kelen n kelen k'a kalan k'a ban ah. ni jama tɛ fiyewu ne n'o cɛ bɛ san mugan bɔ ah. n bɛ se ka aya kelen kalan eh, zibu kelen kalan don dɔw la n bɛ sumunu kelen kalan n bɛ rubu kalan n bɛ suran kelen ɲɔgɔnna kalan ah. mɛ ka kuranɛ kalan k'a ban n kelen ni maa ma jɛ ne n'o cɛ bɛ san mugan bɔ mɛ ala ye ne don kaso la ne ye kuranɛ jigin k'a ban n yɛrɛ ye siɲɛ tan ni naani ala ala y'o nɔgɔya n ma ah. ah. salati fatihi solatul fatihi ne sera k'a siɲɛ ba kɛmɛ ni ba mugan ni naani kɛ ni wagati la ilaha illallah waa kɛmɛ naani ani waa bi kɔnɔntɔn o sen tɛ istigifaru ni dɔwɛrɛw la quoi donc maintenant n y'o de fɔ n ko layi mori n ko ne ne bi yan min don ne dafa se ka fɛn dɔw kɛ et puis kaso kɔnɔ ala kuta yɔrɔ tɛ kaso kɔnɔ ala sɔsɔ yɔrɔ tɛ yen ne donna kaso la fo n ka bɔ ne ka ne ɲɛ ka muso ye fini lankolon b'a la ko a haramuyalen don silamɛ k'a filɛ ne ɲɛ y'o ye kasobon visite kɛyɔrɔ la bilahi siɲɛ fila siɲɛ fila dɔrɔn parce que en général mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama n'i bɛ taa yen i b'i sutura mɛ o fɛn o fila fɛn fɛn kelen o danna siɲɛ kelen ma tɔ kelen o nana don min n ye dennin ye fini min b'a la pantalon jan b'a la cogo dɔ la bɔdinin jɔ b'a la a nana ne yɛrɛ ye n ɲɛ bɔ a la jaa a nalen bɛ cɛ min nɔfɛ maliyɛn tɛ togolɛ don ne yɛrɛ ye n kɛ ta ka cɛ filɛ ne ko n ko ee n ka a bɛnna n ko ne bolo n ko ni maliyɛn tun don n ko ne tun b'a fɔ a ye n ko i b'a f'i terimuso ye n'a bɛ na yan a ka fini ɲɛnama don n ye cɛ filɛ n'o ŋaniya de ye mɛ n y'a ye maliyɛn tɛ togolɛ de don n ma kuma a fɛ dɛ n ye n ka visitiw kɛ n yɛrɛ tilalen n wuli waati sera min kɛ n bɛ ka ka taa o cɛ dennin taara ka ban bilahi o cɛ de tugura ne kɔ n ma kuma cɛ fɛ o de tugura ne kɔ komi ni ne bɛ taa sikɔritiw bɛ tugu ne kɔ olu k'u b'a pusi pusi a ko nɔn k'a mago bɛ ne na ne ko n ko k'a to yen a nana a tɛ bamanankan mɛn a ko ko ale nana de ko ne yɛrɛ de kɛcogo ka di ale ye ne ko ne kɛcogo ne kɛcogo yɛrɛ de ka di ale ye ko ko bɔn ko o yɛrɛ de kama ko ale ye togolɛ de ye mɛ ale ye kerecɛn de ye ko ale b'a fɛ ne ka ale don silamɛya la walahi i y'a ye dennin tun bɛ yen hali kunun walahi bilahi o dennin kelen bɛ burumusi la bi cɛ tuubira ni cɛ ye baro kɛ don dɔ n y'a fɔ a ye n ko ee ko ala ko ye tiɲɛ dɛ n ko don min ne ye i taamaɲɔ y'i nɔfɛ n ko dennin dɔ nana i nɔfɛ n ko fini ko la n ko ne tun b'a fɛ n ko don yɛrɛ de n'i bila silamɛya la a ko a mɔgɔ dɔw ko o ko fini dun dɔ ko o man di ne ye ne ko n ko n ko man di ne ye kuma da caman b'ale de bolo ka tɛmɛ fandaw kan mɛ dɔrɔn ala ka diinɛ o tiɲɛ n'o dulonnen de don ko silamɛkɛ i kunkolo bɛ tigɛ ha sɔn kunkolo tigɛ ma dɛ n'o dulonnen de don ko sarikonba bɛ boli ka yɛlɛ i kan diɲɛ n'o ye n'o dulonnen de don k'i b'i jɔ ka muru kɛ k'i sogo tigɛ tigɛ fo k'a ban foyi tɛ yen min ɲɔgɔnna dɔ ma deli ka kɛ ala ka maa dɔ la foyi tɛ foyi tɛ yen min ɲɔgɔnna dɔ ma deli ka kɛ donc maintenant n'i ko e e ko k'o de tɛ kɛ e la o tuma e ye jɔn ye ala bila dɔrɔn a tɛ k'i la min fɛ i ka t'o fɛ ɛ kira de y'a fɔ an ye kisi ni nɛɛma b'a ye a ko nin sira in ka kalan nin sira in man nɔgɔn mɛ kalandenw n bɛ imam maliki ka kuma kelen fɔ aw ye ka an bɛ dugawu kɛ su kora baara tɛ yen nka mɔgɔw ka kan ka taa nafilaw san y'a faamu su in na n bɛ kuma kelen fɔ aw ye dɔrɔn imam maliki tuma min na n'a tɔɔrɔla a degunna faama ka degun ni tɔɔrɔw tugu tugura ɲɔgɔn na a nɔfɛ a ka kalandenw yɛrɛ nana gêné ka degun don dɔ u nana a fɛ yen u y'a sɔrɔ a bɛ kaso la u ko ko karamɔgɔ an dimina sa dɛ faama ka degun cayara a ko kalandenw ma a ko baasi tɛ a ko a ye taa ji dɔ sigi ta kan n ye dɛ u taara ji sigi ta kan ji kalayara u nana ko karamɔgɔ ji kalayara a ko a to a ka wuli kosɛbɛ fo i yɛrɛ k'a dɔn a kalayara a dan ji kalayara ka wuli u ye ji a ko u ma ko k'a ta ka na ah. u ye ji kalamanba in ta ka n'a sigi a ko kalandenw ah. a ko jɔn de ka limaniya fanga ka bon ko ni o bɛ ne imamu maliki fɛ ah. fɛn da la kalanden bɛɛ y'i bolo kɔrɔta ne ne ne bɛ sa i ka ko la ne bɛ sa ne bɛ sa a ye kelen lajɛ a ko e ka na o nana a ko i bolo don ji la o y'i bolo don ji la yɔrɔ min a ka kala o y'i bolo sama e a ko e dɛsɛra e ko karamɔgɔ a ka kala kojugu a ko dɔwɛrɛ ma i bolo don o y'a bolo don a ka kala o fana y'a bolo bɔ a ko dɔwɛrɛ ma i bolo don kalanden min mana bolo don o b'a bɔ min mana bolo don o b'a bɔ a ko a y'a to tan fɔlɔ o ye ji in to yen a ye baro k'u fɛ u ye baro kɛ ka kɛ ka kɛ baro janyana min kɛ fo ji sumana a ko kalanden a ko jɔn bɛ se k'i bolo don ji la sisan mɔgɔw ye ji lajɛ dɔ y'i bolo lajɛ a la o y'a ye a ka suma o ye o y'i bolo bɛɛ don e ye kalanden bɛɛ nana eh, karamɔgɔ ne yɛrɛ bɛ se bɛɛ y'i bolo don fo ka minɛn yɛrɛ fa bolo pilasi tɛ yen bilen ah, k'a y'a bolo bɔ a ko a ye nin walanda in minɛ a ka to n'a ye don bɛɛ a ko tuma min na ji in ka kala ah. bolo ma se ka don dɛ a ko mɛ tuma min na n'a jiginna ah. a mɛnna min kɛ a ma suma ji o ji n'a ka kala a ka kalaya bɛ yen tuma min na a bɛ ta kan yen n'a bɔra ta kan parce que ji laada tɛ kalaya ye ji ka laada ye sumaya de ye mɛ n'i ye ji kalayalen ye tasuma de y'a kalaya. kalandenw a y'a hakili to nin na ko mana bilen cogo o cogo a tɛ se fɛn se kelen kelen ee karamɔgɔ donna kaso la u ko a bɛna san fila kɛ ee a n'o bɛɛ kɛ ee nin ko in bɛ gɛlɛya dɛ ee n'a ma wuli k'a di ee n'a ma kɛ tan n ko mɛ ni ne ye san fila kɛ kaso la o ye koba de ye walahi dɔnnibaa minnu sara kaso la ne ka fisa olu ye nabila yusufu ala ko a bɛ san kelen de kɛ kaso la a bɛ kaso kɔnɔ tuma min a ko kasoden dɔ ma kari n'i bɔra a fɔ masakɛ ye ko n mɛnna yan sa k'a kana ɲinɛ n kɔ ala ko jibirila ma a ko taa ci fɔ yusufu ye jibirila nana a ko yusufu a ko naamu aa a ko i ka taa o la dɛ i filila ne fili a ko awɔ a k'e donna kaso la e m'ala wele i bɛ faama de wele e bɛ faama de wele ala ko k'a f'i ye i ka nin fili kosɔn ale kun k'i bɛ san kelen de kɛ kaso la mɛ i ka nin fili kosɔn a y'i pini kaso kɛra san wolonwula ye nabilahi yusufu ye nabi ɲuman ye o dama tɛ kira don o dama tɛ a balimakɛ cɛ tan ani kelen a bɛɛ ye nabi ɲuman ye o dama tɛ a fa o ye yakuba ye o ye nabi ɲuman ye yakuba fa o ye yusufu mɔkɛ ye o ye isaka ye o ye nabi ɲuman ye isaka fa o ye ibrahima ye o ye nabi ɲuman ye o ye kira ye o de ye alikaba jɔ ala ko iburahima de ma ko teri ne ala ye cɛ min minɛ dugukolo kan k'a kɛ ne ala terikɛ ye iburahima don nin kɛra o la yusufu min dimɔgɔ yusufu dimɔgɔ min tile ni yusufu tile bɛnna n'o ye yusufu ka sabara sɔrɔ ka sigi a la o dimɔgɔ kaman kelen o valɛri ka bon ne ni n kabila bɛɛ o ye san wolonwula kɛ kaso la n'a fɔra ne bɛ san wolonwula kɛ kaso la o ko bɛ yen nabi musa taatɔ turu sina a bɛ ka taa ala kumaɲɔgɔnya a taara cɛ dɔ sɔrɔ kungo kɔnɔ a bɛ ka ala deli a bolo kɔrɔtalen don a bɛ ala wele e yusufu ko ala nabi musa ko a ko e a ko nin ye e ka jɔn ɲumanba ye n'an ka gɛrɛ a la a gɛrɛla cɛ la a ko n balimakɛ i bolo kɔrɔtalen mɛnna i bɛ k'ala deli hami ye mun ye n'i dɛmɛ a na a ko nabi musa a ko hami bɛ n na i b'a fɔ ala ye hami bɛ n na fɔ ala ka n dɛmɛ a la ee a ko hami a ko awa a ko ee a ko n taatɔ filɛ kulu in na o ye mikatu ye ni ala sɔnna a ma ni ala bɛ ɲɔgɔn bɛɛ ɲɔgɔn ye a taara mikatu la a ni ala kumana a ko ala n tɛmɛna cɛ min na n'a bolo kɔrɔtalen don a bɛ ka k'i deli ala ne b'i deli cɛ mako dilan a bɛ min ɲini a d'a ma ala ko musa e ko ten a ko ne ko ten a ko wa n sɔnna n ye cɛ ka dugawu minɛ musa seginna ka bɔ kulu sanfɛ k'a bɛ taa cɛ ka ci jaabi fɔ a ye ko dugawu minɛna musa nana sɔrɔ waraw ye cɛ dun waraba y'a ka wara kunkolo ni cɛ kunkolo n'a sen dɔrɔn fililen don a n'a tɛgɛ fila ee musa ko ala gɛlɛyara dɛ e kun ye cɛ min ka mago ɲɛ a ka dugaw minɛna waraw y'o dun ka ban o kuma dugaw minɛna cogo di ala ala ko musa ko cɛ in a bɛ ka ne deli min na e t'o dɔn cɛ ka hami ye min ye n'a bɛ ka n deli o la o de ye ko n k'ale don alijinɛ na epi alijinɛ dama tɛ e musa bɛ alijinɛ so min na ko a ni e ka kɛ sigiɲɔgɔnma ye mɛ baraji min bɛ cɛ bolo o baraji tɛ cɛ pɛrɛmete ka se ka e kɛrɛfɛla sɔrɔ n ye dugaw minɛ dugaw minɛni ye jumɛn ye n ye cɛ sogo di waraw ma waraw k'a dun waraw y'a dunni min kɛ ka balo a sogo la n b'o baraji fara a ka baraji kan a b'i sigiɲɔgɔnya sɔrɔ silamɛ ni ala ye fɛn fɛn k'i la i ka hɛrɛ b'a mais an ko k'an ye silamɛ tɔɔrɔ kana se an ma an ka to lafiya la an ka to bonya la kira min ka fisa danfɛn bɛɛ ye kira ye kaso kɛ ani abubakar sidik kira ye kaso kɛ kaso cogo jumɛn a bɛ taa madina don min a donna kuluwo min na kaso de don hali ɲɛgɛn tɛ yen u ye tile saba de kɛ ka san saba kɛ embargo b'a da la kulu kulu kulu la u ɲɛ bɛ makan na u tɛ se ka don a ɲɛ bɛ alikaba la a tɛ se ka gɛrɛ san saba mɔgɔ tɛ furu kɛ a n'a kanu a ka mɔgɔ si ma mɔgɔ t'u den furu mɔgɔ tɛ feere k'u ma u tɛ feere kɛ mɔgɔ ma eh? san saba kira y'a kɛ eh, anw ta ye mun ye o la ah. anw t'a fɔ ala ma ko ala ni ce kaso kaso kaso silamɛya la kira si tɛ yen min ye kaso jɔ

karamɔgɔ minnu ko non banjugu k'a ka don kaso la n b'o f'u ye u ma kalan ayiwa kuranɛ kuranɛ kɔnɔ aya kelen tɛ kuranɛ kɔnɔ aya kelen tɛ kuranɛ kɔnɔ ko n'i ye nin kɛ i bɛ don kaso la non o tɛ yen silamɛya ka silamɛya ka ɲɛnamaya kuma foyi tɛ yen kira ko iyakum wa sunnati wa sunnatu khulafa'ur rashidin n b'aw man di n ka sunna n ye min kɛ n ye min fɔ min kɛra n ɲɛna n ye maa encouragé ka kɛ min kan ani n ka sahaba cɛ naani i bɔ a bɛɛ lajɛ a bɛɛ sɛdina umaru min tun ka farin ni ala kira ka sahaba bɛɛ a ye umaru ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛ ni karamɔgɔ kelen sɔrɔla min ye n ko umaru ye kaso jɔ bilahi diɲɛ bɛ wuli ne t'a fɔ ala ko ta mais ɲɔgɔn bonya o ye silamɛya t'a la o b'a diya n'o tɛ n'a nana an k'an sigi an k'a ɲɛfɔ n ka cɛ caman b'i da di o la mais toujours n bɛ min fɔ kanuɲɔgɔnw kalandenw an ka sabali an ka sabali an ka sabali naamu ne tɛ foyi ye walayi et puis foyi ma tiɲɛ naamu ne donna kaso la fo n ka bɔ yɔrɔtigi ne ma n sigi miniti kelen Naamu. k'a bila n kun na ko n bɛ kaso la walayi fɛn fɛn ka kan ka kɛ kasoladen na ala ma sɔn o ka kɛ ne la cɛ n ma bugɔ n ma nɛni a cɛ tɛ min bɛ bɔ o si wa tɛ. ala sɔnna ka cɛw cɛw jira ka cɛw di an bɛ taa don min kalanden kalandenw de bolila mɔbili nɔfɛ kalandenw u ko polisi mɔbili ma ko an bɛ fɛ ka taa an ka karamɔgɔ bɛ taa yɔrɔ min an bɛ taa yen kalandenw bɛ yan n'u ye sutura ala ka n'u sutura an sera BIJ la a barika ala ye u yɛrɛ ko ne ma ko a ko karamɔgɔ ko an b'a kɛ cogo di kalandenw ninnu bɛ yan fɛ mɛ a fɔra ko e yɛrɛ ka taa yen mɛ tiɲɛ tiɲɛ ye min ye e tɛ taa yan an bɛ fɛ e ka na yan yan ka sa e ye n ko non min fɔra a y'a kɛ ten e y'o ko non non ko non ko anw b'an jɔ responsabilité kɔrɔ ne ni kalandenw tɛ ɲɔgɔn kan mɛ ne balila ka min ye kalandenw ye layilaha ilala fɔ de daminɛ ne ma kuma kalandenw sinna ka bali dɔrɔn ne balila k'a mɛn dɔrɔn layilaha ilala layilaha ilala ne balila k'o de mɛn fo ka dugu jɛ u bɛ o de la sɔgɔmada fɛ k'o daminɛ ah, u k'o kuma na ko a bɛ taa tiribinari la an taara commune trois tiribinari la an sera yen yɔrɔ min na alhamdulila u taar'a daminɛ yen tun aa

mɛ polisi minnu bɛ BIJ la polisiw nana ne ma ah, u ko karamɔgɔ ko tiɲɛ ka di ala ye k'i ka kalanden ninnu ko cɛ ko ko nɔɔrɔ bɛ ninnu na ko limaniya bɛ ninnu dusukun na ko kuma ko min ye dabali banko ye ko maa si t'u la min delila ka kaso kɛ epi k'u nana u siranlen tɛ u tɛ yɛrɛyɛrɛ la u tɛ kasi la u tɛ ka ka panike n'u sɛgɛnna layilaha ilala fɔ la u bɛ baro kɛ u bɛ yɛlɛkolon ci u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ bilahi polisiw de nana nin fɔ ne ɲɛ mɛ ni kalandenw sera k'o kɛ ni ne zenena o kɔrɔ ye ne de ye ne de ye fitiriwale ye ala ala ma donc o la n b'aw fo k'aw bɛɛ barika da ala ka bɛɛ sara sigiɲɔgɔn k'u fo adamaden bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ɲini kira ko a ye sigiyɔrɔ yan'a ka du ɲini k'a ye sigiɲɔgɔn ɲini fɔlɔ n'i ye du sɔrɔ ni sigiɲɔgɔn ɲuman tɛ yen i bɛ sɛgɛn dɛ u sara bɛ ala de bolo min ye min kɛ bɛɛ ta kɛra ala de ye bɛɛ ta kɛra ala de ɲɛ na juguw ɲɛ na kuma o kuma dɔ ko n ma kasobon la ko walahi ko karamɔgɔ k'i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ɛ ne ko n ko cogo di a ko miliyardɛriw nana kaso la an y'u ye yan minisiriw nana kaso la an y'u ye an ye mɔgɔbaw caman ye kaso kɔnɔ yan ko mɛ n'u nana dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn jama bɛ na folikɛlaw hoha hoha hoha nana visite la k'a mɛnnenba ko o ye dɔgɔkun fila dɔgɔkun saba ko folikɛla tɛ a si fɛ yen bilen n'i ye min ye fo ni min ka avocat nana a lajɛ ala ye dali kɛ a ma damakɛɲɛli kɛ mɛ ala ye diɲɛ don o don da

kɛlɛ tɛ nurudini ni faama cɛ non kɛlɛ tɛ nurudini ni faama cɛ mɛ faama o faama ni i filila en tant que malien en tant que ne fɛnɛ silamɛ ne ka diinɛ n bɛ min dɔn n'i filila n b'o fɔ maa si tɛ se ka karafe don ne da la o la ni fɛn o fɛn bɛ o de fɔli kɔfɛ ne sɔnna faama tɛ se k'o kɛ dɛ ni ala ko a bɛ kɛ de a bɛ kɛ ni ala ko a bɛ kɛ de a bɛ kɛ donc kɛlɛ tɛ yen ah non i bɛ ka y'a minɛ a y'a don kaso la n'e ko e b'o k'i ka kɛlɛ ko ye ɔ i bɛ ka maa labɔ wa. e bɛna fɔ sisan donc ka jiri la kɛlɛ tɛ yen quoi kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ tɛ yen wɔyɔ tɛ yen juguya yɛrɛ tɛ yen siranya fana tɛ yen wa nata fana tɛ yen non n bɛ n bɛ ala fo n'o ye dɔw ko ko non ko nin kun kan ka kɛ. parce que ko banjugu jamanen don ni min ko ten kalandenw ma e de b'a y'a fɔ aa k'o ka kan parce que fugari tɛ se ka jama ayi komu kelen ɲɛjugu tɛ jama a ye min bɛ faama fɛ yen don o don ɲɛjuguya la e tɛ se ka jama kɛ. Faama tɛ Mali bɛɛ min bɛ se k'a fɔ ne delila k'a fɔ i ma sabara kelen san ka di yan, caman b'a fɔ faama ka dɔrɔmɛ tɛ n kɔnɔ, Alahu akibaru, faama b'a fila b'a kun firifiri, n'a ni faama ɲɛ bɛ ɛ k'e ɛ ko tɛ sa, mais Ala b'a dɔn ni kalanden bɛ ne bolo min kɔni ni i delila ka taa faama dɔ fɛ yen ko n y'a deli n'o kalanden tora ne kɔ kɔfɛ ala kana hɛrɛ k'a ye tun. o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen a tɛ yen. e karamɔgɔ jumɛn ye kelen ye a tɛ yen. donc o jamanenya in ni min ma fara o kan an ka cɛ o tɛ fɛn tɛ b'o la. o la tiɲɛ an bɛ sa n'a ye. tabakɔrɔkaw an b'u fana fo ka hɔrɔnya cɛ ladiriw don mɔgɔ ne ma olu dɛmɛ koyi ah. ne ye ala de dɛmɛ et puis n ye n yɛrɛ de dɛmɛ ah. parce que ni n m'a kɛ ah. ni ne kun sɔnna tabakɔrɔ ka ci ne ɲɛ na misiri tan ni seegin de bɛ tabakɔrɔ kɔnɔ donc ni ne donna kaso la misiri tan ni seegin defansili la misiri kelen dɔrɔn ka silamɛ kelen defansi ta o sara bɛ ala de bolo misiri tan ni seegin misiri ye ala ka so de ye ni mɔgɔ min sera k'o tan ni seegin defan a o ye cɛw dɔ ye donc ne bɛ n yɛrɛ dɔn ko n ye cɛ ye Sogo de la fili kojugu ye mɔgɔ ka kan ka waso ni fɛn minnu ye n'i y'a darapo minɛ ka kan k'a kɔrɔta sanfɛ silamɛya ka darapo o tɛ senkɔrɔfɛn ye han la o bɛ o bɛ yanga di donc nurudini mɔgɔw a ye waso ni nin ye wa an ka d'a la an bɛ sa nin sira in kan maa juguya t'an kɔnɔ an tɛ jamana in cibaa ye an tɛ tasuma wulibaga ye an tɛ maa bila tasuma la an tɛ maa dɛmɛ a na an t'a hakilina don maa na an bɛ dugawu kɛ ala min ye bi jira an na o de diyara ale ala ye o diyara ale ala ye o diyara ale ala ye n y'a fɔ layi moro ye dunbiya don dɔ baro la n ko moro n ko a bɛ dugaw min na i b'a fɔ nurudini mɔgɔ bɛɛ ye a bɛ ka dugaw minnu kɛ alimamu bɛ ka dugaw minnu kɛ pour que ne ka bɔ kaso la n ko ne ka ŋaniya tɛ ne yɛrɛ ye fɔlɔ ha ne ka ŋaniya ye ala k'a jaabi diɲɛ kasoden bɛɛ ye a y'aw réfléchir dɔrɔn ne don kaso la diɲɛ kɔnɔ jamana dɔw y'u ka jamana kasoladen bɛɛ bila a ka dugawu de y'a kɛ walahi a ka dugawu de jamana dɔw y'u ka jamana kasoden bɛɛ dɔw ye maa ba fila bila dɔw ye maa ba saba bila n ko tun ni ne bi bɔ don min ni ala sɔnna a ma ni ne kelen de bɛ bɔ o tɛ ne ka dugawu ye ne t'a fɔ ala ka n labɔ mɛ ala ka kanu ɲɔgɔn maa degunnenw cogo tɛ n bolo n fa ti yan n ba ti yan n b'a kɛ di n ko ala ka dugawu ye minɛ u bɛɛ ma bi maa kɛmɛ naani ne n'o de bɔra ɲɔgɔn fɛ président y'o conseil wele ko grâce banna mais k'e kelen kama k'u ye kɛmɛ naani in bila a kɛra an ma mɛn donc a ka sadi nin bɛɛ kɔrɔ ye k'a jira aw la n'an ko an b'a bɛɛ fɔ su in na an bɛ si yan mɛ dɔrɔn k'a jira aw la ko ni i bɛ sira min kan ni ala sɔnna k'a jira i la ka ban ko i bɛ min kan ko a ka ɲi ne hakili la i kan ka sa o kan sa dɛ o la an bɛ bɛɛ fo ala y'i kɔnɛ k'aw bɛɛ fo a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔw la a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔw la n'o si ma se ka lankolonya aa a ti yan nin dɛsɛra ka kɛ a si ma lankolonya a tɛ yan a bɛ kaso la maa ma sɔrɔ hali a kɔ ka taa waajuli kɛ o ma jɔ dɛ n ye nin fɔ kalandenw ye don dɔ n ko dɔ ko n ma ko seku ko sunkalo bɛna se ee ko waajuli ko bɛ kɛ cogo di ko kuma ko waajuli ti kɛ yan n ko olu m'a dɔn n ko i sabali mɔgɔ bɛ se ka wɔlɔ gɛn i bɛ wɔlɔ gɛn ka don tu la tu bɛ wɔlɔ datugu n ko mɛ wɔlɔ kasikan i tɛ se k'o dogo dɛ ayi tu tɛ se a bɛ wɔlɔ de dogo i bɛ se ka banjugu de datugu mɛ banjugu mankan a ye fo lahara sa ala k'a ɲaga d'a ma ala k'a ɲaga d'a ma ala k'a mago dilan an ka tafiya fila di balan ma balan ayiwa ayiwa alhamdulillah an bɛɛ ka jɛ su in na kira ye min fɔ an ba ayisatu an ba ayisatu ko ala kira ma ko ko yala ni lelatul kadiri kɛra ko ale ka kan ka mun fɔ walima silamɛ ɲuman ka kan ka mun fɔ kira ye min fɔ an ba ayisatu ye an b'o fɔ an bɛɛ ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn fɛ o ti mɔgɔ wɛrɛ ka fayida ye dɛ o ye kira yɛrɛ ka fayida ye a ye min fɔ an ba ayisa

aa ij'alna silamɛkɛ bɛ nin fɔ kun min na kira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ye a ka cɛw fɛn dama dama bɛ yen u tun bɛ ala deli a la a fɔlɔ fɔlɔ o ye jumɛn ye ala k'an kɛ cɛ ye maa minnu n'u ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ ala kama

fa inna jundaka humul galibun ala an kɛ maaw ye minnu ye e ala ka sɔrɔdasiw ye sabu olu de bɛ gaɲe tuma bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ o ye ala kan'an kɛ maa ye min bɛ kɛ setanɛ ka sɔrɔdasi ye ala ka sɔrɔdasiya o tɛ bɔ misiri n yɛrɛ la ye o tɛ nin kɛta o tɛ nin kɛta ye nɔn unsur akhaka zaliman aw mazluman i balima silamɛ dɛmɛ a tɔɲɔlen walima a bɛ ka maa tɔɲɔ kira ye nin fɔ kuma kɔrɔmaw de don u ko ni a bɛ ka tɔɲɔ an b'a dɛmɛ an y'o faamu mɛ a bɛ tɔɲɔni na an k'a dɛmɛ ala kira an b'o kɛ cogo di kira ko a y'a dɛmɛ k'a bɔ a la mɔgɔ bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ e y'a bali a ma se k'a kɛ bilen mɛ n'a tun ye tiɲɛni kɛ a bɛ halaki mɛ ni e y'a bali a ma se k'a kɛ bilen mɛ est ce que e m'a kisi ka bɔ halaki ma donc dɛmɛ kɔrɔ de ye nin ye mɔgɔ bɛ kɛ ala ta cɛ ye muru ta tɛ bere ta tɛ nɔn kɛ ala ta cɛ ye hali n'o danna mɔgɔ dɔ bɛ wale jugu dɔ kan k'a kɛ kuma a fɛ karisa i bɛ nin min na dabila i ye i b'i pɛrɛn i fa kunna mɔgɔ tɛ nin kɛ Donbiya min y'o don i ba i bɛ ka doni ta ka tɛmɛ i sigilen la i sigilen don i tɛ foyi la taa doni minɛ i ba bolo olu n'u ɲɔgɔnna nin bɛɛ ala ka cɛya dɔ ye ne yɛrɛ bi ala man gɛrɛw ye b'an k'an bolo ja an ka bɛ ɲini ala bɛɛ k'i ŋaniya don a la latigɛ su ye su in na ye ala an b'i deli e min ye su in na fisaya ni kalo ba kelen ye gundo min bɛ su in na e ala bolo

a tɔgɔya la an b'i deli n'o sura ye barika n'o hɔrɔma ye ala k'i ka alaya ɲɛ filɛ k'a jɔ anw na ɲɛ min yɛrɛ ti deli ka tugu i k'an filɛ n'i ka hinɛ ye i ka an filɛ n'i ka yafa ye maa minnu jurumu bi yafa bi su in na ala an y'a ɲini i fɛ i k'an y'o ye ala i k'an kisi su in na

ala i k'an dusukun lajɛ jurumantigi minnu b'an na ni wali juruw b'u la n'a hamiya b'u la ala sara nɔgɔya fɛnɛ ala maa minnu fɛnɛ b'an na n'u ka juru bi maaw na u sɔn ka hakili ɲuman d'u ma u ka juruw sara maa minnu b'an na n'u bɛ luwanse la halala nɔgɔya bɛɛ lajɛlen maa minnu b'an na n'u b'u halala la u kisi a kɔnɔ k'an tanga jidi ni kɔrɔta ni bonya ni laban de ye Alahu taala min ta i ka hɛrɛ ma d'an bɛɛ lajɛlen Ala i dɔn hakika i k'o nɔgɔya an dusukun ye i k'an dusukun karaba ka k'i fɛ i ka an dusukun karaba ka k'i ka kira fɛ i ka an dusukun karaba ka k'i ka kira bɔnnaw fɛ Ala i ka maa ɲumanw ka d'an ye k'u kanu sabati an dusu kɔnɔ ala i ka maa ɲumanya ka d'an yɛrɛw ye ala i k'an k'i ka maa ɲuman ye ala i k'an fara i ka maa kisilenw kan i ka an fara i ka maa kunnandiw kan an fasiw n'an basiw n'an balimasiw minnu b'i bolo i ka yafa bɛɛ lajɛlen minnu bɛ tɔɔrɔ la minnu bɛ degun la ala i k'an bɛɛ lajɛlen i ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ i ka degun wuli ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ala an ye dɔw f'i ye i sɔnna ala i ma sɔn minnu ma an b'i deli ka sɔn olu ma barika ala i sɔnna fɛn minnu b'an bolo den ɲinina minnu b'an cɛ la n'u jigi tigɛlen don walima u jigi bɛ ɲini ka tigɛ maa jigi tigɛlen jigi tuguba jigintanni jigiba ala taala de ye maa kamana ganbaatɔ bɛ e de wele su dugu tilama fɛ i b'a kan laminɛli kɛ ala an b'i deli den tɛ min bolo n'a hami b'a la cɛ wala muso ma nɔgɔya bɛɛ lajɛlen a bɛ minnu bolo i k'a balo n'u ye ka barika don a bɛɛ lajɛlen ala jamana bɛ degun min kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ani fitinɛ minnu b'a kɔnɔ ala ni anw niyɔrɔ min b'a la Ala k'o bɔ a la ala anw niyɔrɔ min b'a la ala k'o bɔ a la ala an niyɔrɔ min b'a la ala k'o bɔ a la b'a la parce que jamana ti degun ka se nin hakɛ ma ka tɔɔrɔ ka se nin hakɛ ma foyi ti na n'a ye ni hakɛ tɛ dɔ bi ban dɔ bi daminɛ dɔ bi ban dɔ bi daminɛ a ti kɛ fosi kosɔn ni hakɛ tɛ

Ya Allah. Ne ni masiba bɛ du minnu kɔnɔ ala bɛɛ lajɛlen tasuma faga. Amin ya Allah. Dusukun min tɛ ala fɛ ala o dusukun in karaba ka k'i fɛ. Amin ya Allah. Dusukun minnu bɛ i fɛ ala o karaba i ka kanu sinsin. Amin ya Allah. I ka ala danaya sinsin. Amin. Kana lajarabi da an kun an tɛ se min kɔrɔ. Amin ya Allah.